Dia dhaoibh, is mise Hugh Mac Giolla-Chearra, mar is féidir libh a fheiceáil in my streetwear era, más féidir libh a fheiceáil, tá na Jays briste orm. Tá mé anseo mar is gnách, bhuel, ar dtús báire, tá muid anseo beo as Oireachtas na Samhna. Fiche 22, ar ais don chéad uair le like ceithre bliain, ach anois tá mic beo agam so it's dangerous. Tá mé anseo ar dtús báire le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde, mar is gnách, tá mé anseo ar dtús báire le Áine Mhaoir. Áine, go dé mar atá tú? Tá go maith anois. Ní raibh mé níos luaithe. No. Sílim go raibh, yeah, bhí, bhí, bhí oíche dheireanach againn, like, so, yeah, tá mé díreach ag teacht ar ais chugam féin anois, is réidh le dul ag Club na Féile arís anocht. Yeah, okay. Cén t-am a chuaigh muid a luí aréir? Sé? Cúig nó sé, yeah. Yeah. Sin leanaí cúig, sé. Cos is pure fucking legends muid. Cos we're just party animals. Cos is pure fucking legends muid. Can't be pure fucking legends. Tá mé anseo fosta.

Sin é, sin é go díreach. An é seo bhur gcéad Oireachtas, ní hé seo bhur gcéad Rodeo mar a deirtear? Careful, it's a cowgirl. Tá mise ag teacht ó cén aois, trí nó ceathair a bhí muid ag teacht anseo? Yeah, mo chol ceathar Aoife ansin san Ollphéiseanna tá muid ag teacht ó bhí muid in our in our babies. Cur ar na hagallaimh Beirte. Oireachtas Legends. Agus sorry caithfidh muid labhairt faoi because bhain tú comórtas ag an Oireachtas ach cén outfit a bhí ort agus tú ag baint an So rinne muid cúpla bliain a bliain amháin bhí Aoife gléasta mar fhear agus bhí mise gléasta mar punk rocker like but d'amharc mé cosúil le sórt like Pamela Anderson, Rinne Mam like overlined lips agus backcombing ar mo ghruaig agus chuir sí like dathanna éagsúla isteach ann and it was like bhí sé uafásach. Tabhair comhthéacs cén aois a raibh tú? Bhí muid thart ar b'fhéidir ocht nó mar sin ach agus chomh maith le sin bhí gap ollmhór idir mo chuid fiacla an méid sin agus ghlac siad pictiúr proifisiúnta dínn agus d'úsáid siad é faoi cheann dhá bhliain ina dhiaidh sin i gcomhair promo don Oireachtas. Bhí sé ar fud Leitir Ceanainn, muidne thuas ar like

So, scríobh Mamaí Mór dúinn na scripteanna, like, is cuimhin liom, is cuimhin liom fós an dóigh a thosaíonn sé, it's like, Maidin aoibhinn álainn agus mé ag siúl in aice Scoil Cíosóg, ceartaigh mo ghuí mé. Thosaigh muid le amhrán agus bhí sé faoi Aoife sa tóir ormsa, an punk rocker. Agus ansin bhí an Dad ag teacht ag deireadh, like, a Ruifínigh a Aoife. So, yeah. Beautiful. Yeah, scríobh sí roinnt scripteanna maithe. Céard fútsa James, ab é seo do chéad Oireachtas? No, tá mé ag tíocht anseo ó bhí mé seacht déag.

Bhí James ina chodladh sa Residence Bar ar Chathaoir in aice le duine éigin go raibh sé ag déanamh iarracht dul leis but thit sé ina chodladh leath bealaigh tríd an gcomhrá so dúirt mé James caithfidh tú dul a luí seo thart ar meán oíche. Chuir mé suas isteach sa leabaidh s'aige fhéin é. Tá muid i family room ah so thug siad thug siad an double bed dúinn so alright ach tháinig mé ar ais suas cúpla uair an chloig ina dhiaidh sin le cúpla cailín cos bhí mé ligeann na cailíní a mhantail seo i leabaidh eile agus chonaic mé James i mo leabaidh agus ní raibh a fhios agam air like really an oiread sin. Ansin dúirt Annie cailín Susan dúirt sí Is there a naked man in your bed? Bhí sé lomnocht. Bhí, bhain sé achan ghiota éadaí dó. Look, like tá mo, bíonn mo jeans tight like so just slide an chulaith off like nuair a bhíonns mé ag dul a chodladh so. Ní raibh ort in a jock so bhain siad duit.

ar an an áit seo agus fuair muid cúpla scéaltaí ó dhaoine because I think like leis an Oireachtas just tarlaíonn an méid sin rudaí thar na bliantaí agus rudaí nach bhfuil muid bródúil astu you know agus rudaí nach bhfuil muid that- that- cúpla daoine iontach neirbhíseach faoi láthair. Is dóigh liom na peacaí uilig tá scríofa sín seo agus sibhse uilig anseo

Ho! Jeez tá an méid sin fucking. Alright. Thuiscigí. Bhí an-spraoi agam sa léithreas leis an mbean is breithe ag an Oireachtas.
Cé a scríobh sin? Cé a scríobh sin? Bhuel duine a bhí sásta seasamh suas. Agus é a ghlacadh.
Agus sin an mhír, má bhí chuile rud mar sin cosa dhomsa cheana, bhris sin dó. Sa leithreas. Bhí mise istigh i leithreas na fir ag bliain amháin ag an Oireachtas agus bhí three way shift agam le dhá bhean istigh i leithreas na fir. James. James ar scríobh tusa seo.
Is ionann an scríobh, like. Yeah, see, bhfuil siadsan ag caint faoi leithreas i gceann de na seomraí leapa nó na leithris poiblí thíos? Oh no, definitely in a cuid de public, like.

Go hálainn. Yeah, sin an rud random faoi, like, mar bhí mé istigh i leithreas na fir. Bhí mé like, cad tá sibh ag déanamh anseo, like? Bhí siadsan caillte. Bhí James is very genius and he was then set upon by mná, like. Yeah, basically, like. Ná James Bart. It's tough, but sure, look, céard, ná, go on, Áine.
Hoo! Cad é do seo, strokey? Yeah. Dúirt duine liom nach mbeadh muid in ann éirí luath cosúil leis-sean mar go raibh sé as ag an obair agus bhí sé really smug faoi. Wait, what?
Tá's agam an scéal seo. Tá's agam an scéal seo. So, dúirt duine linn nach dtiocfadh linn éirí luath cosúil leis-sean mar go raibh sé ag obair agus bhí sé really smug faoi. So, d'fhan muid inár suí i rith na hoíche ag ól agus leaindeáil muid isteach i gcomórtas do pháistí ag 8 am just le.

cheol ag Club na Féile agus idir an siamsaíocht agus eile jeez chuir siad an-filíocht i Seo I know!
istigh. Seo duine atá ag glacadh páirt i gcomórtas scéalaíocht anois. Yeah, you know like is like bhfuil leabhar scríobhta acu. Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch thíos ag Cill Airne. Go on, James. D'éirigh liomsa agus cara liom guthán an óstáin ón deasc fáilte a chrochadh linn gan fhios ag aon duine faoi. Thug siad é abhaile leo. Ghoid siad an reception phone.
Samhlaigh na mná bochta ag tabhairt an room service ina dhiaidh sin being like. Tá mé really ag fáil amach cé a scríobh na peacaí seo like tá mé ag iarraidh go seasfaidh siad. An fhaca tú go bhí cás le gadaí sa. To think a point out. H. No. Ah sorry, ní raibh an t-ainm sin duine sa loch féin de no. Ach cén fáth a bhí daoine le leis an bhfón? Like, a raibh siad ag fáil glaochanna agus just like chatáil le daoine. Oh my God, samhlaigh, yeah, dá raibh siadsan then a bheith ag déanamh like, ah yeah, beimid suas le tuaille chugat anois. Fan sec anois beidh mé leat. A little bell hop hat agus aithne atá Dum dum dum dum dum Room service! Nó like go raibh an fón acu agus go bhí sé taobh amuigh agat seomraí daoine is rá Tá mé taobh amuigh agat a sheomra.
Tá, ceart go leor cá bhfuil tú? Oh my God right sheol muid ceann eile anois Oh my God Cé a dhéanann seo An rud thig liom seo a léamh maith. Cén ceann cén ceann é?

When you hello? Never. Tá tú náirithe, Hugh. Not a chance. Ní, yeah. Oh Jesus. An bhliain a ndeachaigh mé abhaile le mo ex, dash, sin an tOireachtas. Sin an rud a dúirt duine, it was just like. Oireachtas speic. Oh whoops. Birth.
Resurrections arís, like. Tá an siad chomh maith. Resurrections arís. Yeah, yeah.
Tá an siad chomh maith.
Tá seó an-like naofa againn an am seo. Níl 's a'm cén fáth. Measaim go dtig. An ndearna duine ar bith sin? An ndearna an duine bhí? Ní an duine a scríobh seo but ar chuaigh duine ar bith abhaile le ex acu de bharr an Oireachtais, de bharr an Ghaeilig, de bharr ar son na teanga. Tarlaíonn seo like. Katie Gyrith is ansin.
Ndearna tú é? Ná habair yeah, ná habair yeah. Don't be putting yourself on blast. Bhí mise ag rá le cúpla like cúpla de na rudaí a scríobh daoine I like ní dtiocfadh le like Guantanamo seo a fháil amach asamsa like they're really like expressing achan rud.

tar éis an oíche a chaitheamh san íoslach, so an basement, toisc go raibh duine sa seomra eile ag ag seinm sex noises chomh ard ar an speaker i bhfolach air agus cuireadh glaoch ar security. So, I take it gur just go raibh sé seo sa seomra agus gur thinking like, ar an speaker loud agus just chuir siad air like porn.
Yeah agus is but tháinig security but samhlaigh then caidé a raibh an security guard sin ag smaoiteadh like ag dul isteach being like right I need to break up this mad sex session seo go léir country mad sex sessions ní fheadar caidé an issue seo ar a mhaithe féin ach but samhlaigh dó ná dúirt tú go le like dúirt tú 'cause bhí ár bhí ár cineál muid cairde ag déanamh sin roimhe bhí sé mar like security is tuí i like club

Tusa kicked, no? Á bhí tusa kicked amach. Raibh tusa kicked amach sa, sa óstán. Níor ciceáladh mise amach as aon rud, an rud is caitheadh amach riamh. Oireachtas, oh Jesus. Chonaic mé seanfhear ag titim ina chodladh i lár scéil i seomra óstáin agus thoisigh sé ag tochailt a chuid fobhrístí agus é ina chodladh.

Ag teacht chuig an glaoch ar ais amháin ag Corn Uí Riada. Oh fuck. So rinne sí dearmad dul ar ais don glaoch ar ais eile? Cos nach bhfuil cupla ceann? Yeah. Oh my So just theip orthu sa gcomórtas. Just cos bhí siad falsa.
Or go raibh siad ólta. Priorities like, chuaigh siad ag rud amháin like so. Yeah exactly. Sin rud amháin níos mó ná mise. Yeah exactly ní tá mise rómhaith. Ní chaithfidh mé dul isteach níos mó ná uair amháin cos mé ró-class ag seo. Tá seo foirfe agam anois. Bail am an mhuinín. Oh my God an féinmhuinín ansin. Tá an ceann maith faighte agam. Oh go on. Yeah.

Cá
mhéad uaireanta a bhfuil pionta Guinness agat i lámh amháin agus tóin duine inteacht sa lámh eile agat? Ní chomh minic is ba mhaith liom.
But oh my God, so an duine sin a cheap siad go raibh siad chomh smooth fosta, definitely, bhí siad like, fan go bhfeice sibh seo.
Just a cheeky squeeze ach then like ar

Or an gceapann tú gurbh é an leaid céarna a bhí leis an pionta Guinness fosta go raibh siad. Déarfainn gurbh é. I mean that's a double whammy like dá raibh tú like you know like chuir mé an lámh and not just that ní amháin sin. Má tá, that is a great Oireachtas like. Oh my God so yeah like. Samhlaigh tóin Pádraig Ó Sé agus pionta Guinness sa lámh eile. But an accidental a bhí ann nó an ndearna siad d'aon ghnó é raibh sé ag iarraidh lámh a chur ar tóin. Oh man the chinos bhí air aréir definitely.

mar is ceart.
Níor oibrigh Grindr domh aréir.
An é sin an cás though or just nach bhfuair tú match ar bith ar Grindr nó sin b'fhéidir go raibh sé b'fhéidir nach raibh tú ar an scála an eáil. Ó b'fhéidir, Tá mo Tinder sách lán ó tháinig mé síos anseo like so.

Shíl mé Shathair James ag raideáil aréir. Maith thú, James. Maith thú fhéin, James. Moving on quickly.
Bhfuil an duine sin ag iarraidh seasamh suas? No. Seasann leath an tseomra suas. Bhí mé istigh sa leithreas, bhí mé istigh sa takeaway, bhí mé istigh sa. Ní raibh mórán le feiceáil anyways.

Is amhlaidh do na seanleaids like eh an lá dár gcionn like ag iarraidh they're you know they're trying to do their their their under par agus achan rud agus ansin just níl a fhios acu cén áit a bhfuil uimhir a hocht déag just a choíche it'd be like nuair atá nuair scaoileann siad like cearca istigh i scoilte and it's like one two and four and they just just ag iarraidh Yeah, aimsiú yeah, yeah. just ag iarraidh an tríú ceann aimsiú Bhí sin déanta agaibh a choíche muintir Ghaoth Dobhair nó like nó muintir PCC gabh mo leithscéal ní dhearna muidinne sin choíche i mo scoilse cos muid iontach soineanta

Bhuel, I mean, in fairness, chuaigh muidne isteach ag lainseáil like Oh, yeah, cúpla uair yeah, an yeah, tseachtain yeah. seo le fíon saor in aisce a fháil is finger food. Like, Yeah, yeah, I'm muid ar an sorry. Déardaoin is bhí lán finger food ann is muid right, seo dinnéar, let's go. It, it, was, Fill up ar na samosas it sin. was finger wine fast, like a bunch of, like, we, Sin sin an oíche gur rinne James iarracht sé ghloine fíona a phioc suas ag am amháin. Bhí sé like the claw, bhí sé like gur. Bhí ár nDia, sin an t-am go raibh ar Nic Orlaí, bhí ar Nic ag fháil masa an lá anseo mar bhí sé ag gruntáil. Ní raibh sé, bhí tú ag amharc ar an scáileán nó cad é a bhí ag dul ar aghaidh. I have had better days, yeah. Bhí tú actually, bhí tú actually suite ag amharc an bealach sin as in bhí an bhí an an clár ar siúl thuas anseo.
That's a statement. Righty-o.
stop. Ag déanamh an phéist agus sean-nós á sheinnt. Oh yeah, so bhí duine éicint ag grindáil agus ansin bhí duine éicint eile ag déanamh an worm freisin ar an urlár. So But like amhránaíocht ar an sean-nós, sílim go raibh siad ag déanamh péist ag amhránaíocht ar an sean-nós. Oh stop, as in like is fada. Bhí sin ar an playlist na Sure, what a smile am an combo sin. Really impressive. Yeah. Mise?

No. Feicfidh muid níos deireanaí. Déanfaidh muid níos deireanaí ag Club na Féile. Go Bhfágfas a réidh leat, no? Cuir do phéist a shiúl, James. Right, come on, coinnigh thú ann. Sea, seo just rá an bhean aréir. Ní haon mhaidhmeas anois. So, an peaca ná an bhean aréir? Yeah, cibé cé scríobh é sin. Jeez. Cinn fháth míúint in ann. Yeah. Yeah.
An-tromhéasach. Bhá lá, seo cinn dearna.
Hang on a second. Agus cinn a lorg aois air. Bhuaileas le cailín, bhuaileas le cailín a phúcáil mé cheana féin anuraidh, so I met a girl that I ghosted cheana féin anuraidh, made up for it. Resurrection eile ansin.
Chuile áit. An ndearna tusa ghosting ar dhuine ar bith choíche, James? No, usually tarlaíonn sé ón taobh eile, like. Is it like shift and then just silence ina dhiaidh sin?
Yeah.
Ah stad. Sin na confessions uilig ach tá píosa amháin go gcaithfimid a dhéanamh agus cé atá ag iarraidh é a mhíniú. Bhí rud a rinne mise i rith an dianghlasáil agus bhí riail ann agus ní raibh cead ag daoine a bheith istigh i seomra le chéile ach amháin le haghaidh bainis. So I thought obviously an rud gur cheart dom a dhéanamh ná gur cheart dom a bheith i mo shagart agus so is sagart mé anois. Tharla seo. Níl mé magadh, the Universal Church of Life, thug siad, líon mé amach form agus anois is é mise an tAthair Hugh Mac Giolla Chearra. Níl mé magadh, tá certificate agam agus taispeánfaidh mé daoibh ina dhiaidh seo, right? Ok Daddy! Daddy Mac Giolla Chearra le do thoil, please. Bless me Father for I have sinned.
So bhí muid ag iarraidh smaoitiú like cos tá muid ag caint faoi my, you know,

Níl an microphone, níl an Rode microphone ar siúl go fóill. Haon, dó? Oh, here we go. Right. So, cé tá ag fáil pósta? Right. An-eagla ar daoine agus mé ag siúl as an stáitse. Right. Who looks marryable? Is fuath liom an ráiteas sin. Ok. Boyfriend material, not girlfriend material. Right, fan second.

Ní raibh fhios riamh. Is cuid de bhfuil fhios a'm. Bhuel, go fada sa tasc a ruta sa phosta choíche. What happens in Vegas. What, what happens in Killarney stays in Killarney, right?
An rud is greannmhar faoi seo ná go bhfuil ainm ár group chat don Oireachtas, Find Seán a Wife. Tá seo atá great. Oh my god, that's Fianna sin seo. Right, in muid na vows hís.

What the fuck, lads, come on. Go mbeidh domestic, Jesus, ar lá an bainis achan rud. Ehm, so, ar mhaith libh bhur gcuid vows a léamh anois? No, uh, well, tá ort é a dhéanamh. So, s- Katie, bhfuil tusa ag iarraidh dul ar dtús? yeah, Katie anois.

my God. Geallaim, geallaim nach bpógfaidh mé deartháir leat, fiú, fiú má tá sé níos dathúla ná thú. Agus, agus an ceann deireanach a Sheáin, ar lá ár bpósta, geallaim dhuit

Le do cé? Le do thae a dhéanamh i gceart dhuit. Leis an mbainne, leis an siúcra, cibé rud atá ag teastáil. Don ceann seo, saghas. Sin just scríobh mé sin, mar bhí tú flat out ó taobh le. Stopfaidh mé ag húráil thart ag an Oireachtas as seo amach. Geallaim go bhfaighidh mé réidh leis na dating apps uilig ar mo fón, but ní ar mo fón rúnach. Ah hold on now. Ní shiftálfaidh mé duine ar bith eile ag Club na Féile. Tá tú ag pósadh. Yeah, okay, fine, fine, fine, Exclusive. yeah, I love the whole, yeah, okay, okay. Anyway,

Oh my God! Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le gach duine as teacht anseo inniu agus an lá seo a roinnt linn.
Ceart dom ar seo bheith den tam?
Níl aon gá do bronntanais ach más féidir just piontaí a cheannach daoibh sa bheár. Bheadh sé an-donaí ar fad. So just, you know, aon uair tú saor, just tar chugainn just oh yeah ghnóimid ocht chuid agus sin an sin an ghó. So foirfe. But tá right Hugh.

Ar na Fiji Pics, yeah, well, I mean, tusa a chuir tús leis ar dtús, so. Right, bhuel, sin é, go raibh míle maith agat as a bheith linn, sorry, agus go raibh míle maith ag an lucht féachanta a bhí linn anocht fosta. Tabhair bualadh bos mór daoibh féin. Agus Bualadh Bos ollmhór ag fucking Seán agus Katie fosta. An bainisteoir stáitse a bhí againn ansin.